gawusu kulubali don ka bɔ minyankala kucala zangorola layidu dafa sira kama n b'a fɛ ka dakuruɲɛ fila kɛ walasa aw mɔgɔ minnu bɛ yen n'a bɛ fayida di mɔgɔ ma kɔlɔlɔ caman bɛ fayida di kɔnɔna na kɔlɔlɔ caman b'a kɔnɔ kɔlɔlɔw cɛ ka jugu kojugu fayida bɛ ka di di cogo min na a di cogo cɛ ka jugu kana dɔnni minɛ mɔgɔ bolo waati tɛ dɔnni min na kana dɔnni minɛ mɔgɔ bolo don tɛ dɔnni min na kana dɔnni minɛ mɔgɔ bolo bɔyɔrɔ tɛ dɔnni min na bon o dɔnni minɛ cogo o ye yɛrɛmagosa de ye parce que ko n'i ka wuli ye da si dɔ minɛ n'an ka filɛ bɛ tile kɔ in da dɔnni o dɔnni ni kɛdon t'a la kɛ waati t'a la sɔrɔ yɔrɔ t'a la fo a minɛ i k'a bayɛlɛma ka di a dɔnni tɔ bɛɛ kɛ m'o ye a minɛ i k'a bayɛlɛma ka di a i b'a baara a t'i mago ɲɛ a bɛ tila k'i mago sa bon o de kama n b'a fɛ ka sira damadɔ jira adamadenw na tiɲɛ tiɲɛ sira kan dalilu minnu ne ye nafolo caman bɔ u la ka t'u kalan wari caman na ka tila ka n'a di mɔgɔw ma ala kama tuguni ka se ka laturu ka laturu ɲɛda jira mɔgɔw la parce que ne kɔni laturu fitinɛ yeelen de ye ka dibi bɔ laturu kɔnɔ ka yeelen mana laturu kɔnɔ mɔgɔw ka laturu ye ka ɲɛ a bɛ ka kɛ cogo min na o tɛ n bɛna n da sonya ka fayida dɔ di bi video ninnu a bɛ video ninnu a b'a partager bari ne y'a dabɔ ɲumanya dɔ de kama ne y'a dabɔ dɛmɛ dɔ de kama ka ɲɛsin fantanya ma n bɛ n se kɛ fantanya kɛlɛli la maa si tɛ se ka fantanya kɛlɛ ka ban nka n bɛ n se kɛ donc a y'a partager ni ala y'aw minnu garisigɛ don a la aw fana ka sɔn ala kama k'a partager walasa maa wɛrɛw fana ka sɔrɔ k'u mako dilan n'a ye a ka tila ka abonné page in kan page kura don wala nin ye page kura ye ni mɔgɔ min b'a fɛ ka video ninnu tɔ sɔrɔ taalen ɲɛfɛ ko caman bɛ page in kɔnɔ bari n b'a fɛ ka na ni ko caman ye laturu min bɛ se ka laturu ɲɛda yɛlɛ adamadenw ye ka taa fɛ a mako dilansira a n'a mako sasira mɔgɔ bɛ se ka siran mako sasira ɲɛ cogo min na ka na k'a mako dilansiraw la a n'a kɛcogo ɲuman donc ni mɔgɔ o mɔgɔ video sɔrɔ a y'abonner page in kan a k'a partager partager cogo bɛɛ la n b'o ɲini bɛɛ fana fɛ nin ye katimu ye laturu katimu don i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na katimu ninnu filɛ katimu ninnu ye fɛn dɔw de fɔrɔmaw ye katimu ninnu tɛ k'a fɔ k'i bɛ tɛrɛ tɛrɛ ci ten katimu talen don fɛn dɔw de kan fɛn dɔw de fɔrɔma ye katimu ye katimu yɛrɛ dalilu de ye hali ni foyi foyi tɛ nin kɔnɔ hali ni laturuden foyi t'a kɔnɔ katimu jalan sigilen a bɛ fɛn dɔ dilan parce que fɛn dɔ de lajɛlen don ka katimu ci o fɛ donc o bɛ koba dɔ dilan ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ min mɔgɔ min b'a fɛ ka kɔrɔta sɔrɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka bonya sɔrɔ i ka cakɛda la mɔgɔ min b'a fɛ ka ɲɛmaaya sɔrɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka bɔ kɔmɔgɔya la ka avancer i bɛ baara o baara la i bɛ maafɛ baara la wo i bɛ kɛnyɛrɛye la wo n'i b'a fɛ ka taa ɲɛfɛ i b'a fɛ ka kɔrɔta de sɔrɔ i b'a fɛ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ ka ɲɛtaaba sɔrɔ ka tɔgɔ ani dawula sɔrɔ i ka baara la nin katimu in dabɔra o kama tuma dɔ la i bɛn'a lajɛ karidonya fɛ n'o ye dimasi ye karidonya fɛ i bɛ dimasi sɔgɔmada lajɛ k'a daminɛ dugujɛ tanga na ka taa bila fo walaha tile waati la a bɛ se ka sɛbɛn o bɛɛ kɔnɔ k'a daminɛ kabi dugujɛda fo ka taa bila walaha tile kɔnɔ a bɛ se ka sɛbɛn o waati bɛɛ kɔnɔna na nka i b'i hakili to a la i bɛ kalo jateminɛ kalo jɛko i b'o jateminɛ n'i y'a sɔrɔ k'i to kalo dibi la kan'a baara k'i to kalo dibi la n'o tɛ a b'i don dibi la a b'i datugu a b'i datugu a b'i ka garisigɛko bɛɛ tiɲɛ pewu i bɛ kalojɛ ɲini n'i ye kalojɛ sɔrɔ k'a daminɛ kalo tile tan ka taa bila tile tan ni naani na wala n'i y'o sɔrɔ de ka ɲi farafin kalo tile tan ka daminɛ kalo tile tan na ka taa bila fo tan ni naani na ni kalo ye tan ni duuru tɛmɛ ka don tan ni wɔɔrɔ kɔnɔ dɔrɔn o ye don dɔ ye i b'a to yen o ye don dɔ ye kalo dibi kɔnɔ parce que o ye kalo taatɔla ye

ani si ladɔn nin jiri saba de bɛ k'a la zaba ladɔn sunsunfin ladɔn si ladɔn ka fara so tensi kan so dafe de ko don sokɛ kulɔri ko tɛ o la i bɛ sokɛ tensi de ɲini i b'o k'a la ani jiri ninnu i b'a kɛ sɛbɛn ye ka waraba wolo ɲini waraba wolo ɲini k'a tun ni waraba wolo ye ka sɛbɛn siri cɛ la walima k'a don i bolo la walima k'a bila pɔsi kɔnɔ walima k'a bila saki kɔnɔ walima portefeuille kɔnɔ a ka ye farikolo la waati bɛɛ n'i bɛ bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la i bɛ bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la a sɛbɛn ka i kunna e yɛrɛ bɛna i ni adamadenw cɛ lajɛ mɔgɔ bɛna bonya yɛrɛ min ta k'i sɛgɛrɛ ɲɛnamaya kɔnɔ o b'i wasa awɔ mɔgɔ bɛna bonya min ta k'i sɛgɛrɛ walahi denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan adamadenw bɛna bonya yɛrɛ min ta k'i sɛgɛrɛ k'a daminɛ i yɛrɛ ka somaw la ka taa bila wali maa wɛrɛw la kabi ye i bɛna dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko masaya bɛ nin ko in kɔnɔ n'i y'a baara saraka kelen bɛ yen i b'o bɔ i bɛ ɲagaba ɲini ɲagaba u b'a fɔ ba dɔ ma ko ɲagaba ɲagaba kɔrɔ ɲini i ka dugaw d'a kan nafoloko la garisigɛko la masayako la i ka ɲagaba kɔrɔ i b'a faa n'i y'a faa sanfɛ sogo i b'a bila i ka so dugumasogo in i b'a sara da sara wolonfila ka bɛɛ sarakati ba in kunkolo n'a sen ani sanfɛ sogo i b'o dun i ka denbaya la i b'o de kɛ fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka katimi sɛbɛn n'i solila ka wuli dimasi sɔgɔmada fɛ i b'i ka ba fa n'i ye dugɔ da i ka ba kan i b'i ka ba fa ka ba di babosolaw ma olu bɛ teliya a b'o sogo sara da k'o dilan k'o ɲɛ i bɛ n'i sigi i b'i ka katimu ci walima i k'a di katimu cila ma k'a ci k'a sɔrɔ jiriladɔ ninnu labɛnnen d'i bolo ani so tensi i b'olu k'a la n'i y'a kɛ sɛbɛn ye k'a tu waraba wolo la k'a bil'i kunna kuma ti o kɔfɛ bilen fɛn mana y'o la e yɛrɛ bɛn'o sidɔn ninnu de ninnu de dɔnniw ye hakikaw don n b'a fɛ mɔgɔw k'a sidɔn dɔrɔn k'a fɔ ko laturu an da bi laturu min na ka caya laturu min filɛ nin ye n'a dɔnbaa ka ca bɛɛ ko k'i b'a dɔn k'a sɔrɔ jama hakɛ min b'a fɔ ko n b'a dɔn ni o jama hakɛ yera jamana o jamana kɔnɔ k'olu bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la aa o jamana o bi ye diɲɛ jamana tɔw ɲɛfɛ laturu y'o dɔnni de ye jama hakɛ min bi anw ka jamana in kɔnɔ mali kɔnɔ ko u bɛɛ bɛ kulo ni laturu dɔnni ye ko n b'a dɔn n b'a dɔn n'o tun ye tiɲɛ ye mali tun bɛ ye jamana tɔw sanfɛ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye nka tiɲɛ tɛ n'i y'a ne kalanbolo dayɛlɛ laturu kalanbolo dayɛlɛ ne y'a dayɛlɛ layidu dɔ de kama wala layidu gansan tɛ parce que ne y'a layidu ta ka ŋaniya siri ka tila k'a fɔ n da la n bɛ faso bila ka taa laturu kalan ni n ye dɔnni min kalan n ka wari bɔlen ni n wɔsi la n bɛna ka na o di faso la fu ala kama ka bɛɛ bɔ a kalama sinon laturu laturu bɛ kɛ ka tiɲɛni min kɛ bi ala dɔrɔn de b'a hakɛ dɔn walahi sabu adamaden o adamaden cɛ fara muso kan n'i donna i donna laturudala kɔni kan k'a ye filɛli k'i ye a bɛna hɛrɛ minnu kuma f'i ye k'i bɛn'o sɔrɔ a bɛ saraka min d'i ma n'i taara saraka in bɔ n'i m'i ka hɛrɛ sɔrɔ n'i m'ale ka fɔlen sɔrɔ dɔrɔn da la k'a fɔ ko laturu ye masiba dɔ s'i ma laturu y'o de ye i bɛ hɛrɛ min ɲini a kɔnɔ n'a ma na ni o ye dɔrɔn a bɛna ni kasara ye o kama n'i magara laturu la dɔrɔn i ye sababu dayɛlɛ i magara laturu la dɔrɔn sababu dayɛlɛla i b'a ɲuman sɔrɔ walima i b'a juguman sɔrɔ i tɛ se k'i yɛrɛ tanga o fila ma abada o tuma na laturu i k'a to yen k'a to yen pewu ka laturudalaw to yen pewu k'i sen bɔ laturudalaw sen na ka laturuko yɛrɛ b'i ka jate la diɲɛ kɔnɔ pewu o de da ka di i la i k'a kɛ n mana min tɔgɔ mɛn n bɛ taa sigi o da la yen i b'i ka diɲɛlatigɛ don bɔgɔ la k'a da ci pewu a tɔ kɛlen bɛ o de ye o de la ne ye fɛn dɔ ɲini jamana fɛ a mɛnna o laturu tiɲɛ pour que ka laturu tiɲɛ dɔn anw fɛ yan komi ne y'a ɲini ne ni laturudalaw ka sigi ne y'o ɲini awɔ mali laturudalaw bamakɔ laturudalaw ne y'a ɲini ne n'u ka sigi cɛ o cɛ kɛlen bɛ k'i yɛrɛ tɔgɔ da ko laturumasa ne y'a ɲini ne n'u ka sigi kɛnɛ kelen kan laturu kuma la diɲɛ bɛ bɔ a kalama mɔgɔ ma sɔn ni ni ni ni jamana b'a fɛ k'a dɔn ko laturu ko tiɲɛ b'a la walima tiɲɛ t'a la u k'a boloda bani ni min ma sɔn ni laturudala min ma sɔn ni laturudala min ma sɔn i ni gawusu kulubali ka sigi tabali kelen na laturu kuma la e b'i sen bɔ arajola kuma la n'o don nana sisan mankan bɛ nɔgɔya walahi dɔw bɛ diɲɛ arajo kuma kɔ pewu walahi u bɛ diɲɛ arajo kɔ parce que u bɛ diɲɛ arajo kɔ u b'o kɔrɔ dɔn u ni ne ka sigi k'an bɛ laturu kuma fɔ parce que o don o ye malo don de ye i bɛ arajo mankan dalen sisan maa caman bɛ arajola kuma bila sisan pewu bari u ka arajo kuma bila kɔngɔ k'u minɛ u ka arajo kuma bila kɔngɔ k'u minɛ kɔngɔ k'u fa u b'o kɔrɔ dɔn u ni ne ka sigi laturu kuma la parce que malo de b'o la n'o tɛ a ɲɛ ti sɔrɔ ɔ ni e maa min tun t'o ɲɛ dɔn e k'i sen bɔ a la laturuko i sen bɔ a la i k'i sen bɔ laturudalaw sen na n'i m'i sen bɔ laturudalaw sen na walahi n'i kunko ye tan ye u bɛ bi naani fara a kan k'a kɛ bi duuru ye k'a da i kun f'i ka sa i tɛ se k'i yɛrɛ jigin ka bɔ a la i bɛ sa n'a dɛgun ye laturuko tɔ kɛlen b'o ye ni mɔgɔ min ye video in sɔrɔ n bɛ segin a kan a ye video in partager diɲɛ maa k'a sɔrɔ mɔgɔw k'u mako dilan ni a ye. ka bɔ siri jugu ani kɔlɔlɔ jugu dɔw la ɲɛnamaya kɔnɔ a sirinen moriko la a sirinen somako la a fɔra cogo min na a kɛ ten a fɔra i k'a kɛ don min na a kɛ o don a fɔra i k'a kɛ waati min na a kɛ o waati saraka fɔra i ye cogo min na a bɔ ten i ye mori ye o i tɛ mori ye o n'i y'a kɛ ne ko a bɛ min s'i ma a b'o de s'i ma dalilu don min dilanlen don ka ban dalilu jɛlen don nɔgɔ kisɛ kelen t'a la n'i y'a kɛ a bɛ kɛ o kuma na ni minnu ye video sɔrɔ a b'a abonné page in kan page kura don n'i b'a fɛ ka video ninnu tɔ sɔrɔ ɲɛfɛ ka ko caman ɲɛdɔn laturu la i bɛ abonné page in kan. a y'a partager ka caya fana ni min y'a sɔrɔ k'i mago dilanna ye n mago bɛ fɛn min n'i bolo o y'i ka dugaw de ye kana sanu ci n ma kana wari ci n ma bari o ko bannen don ala fɛ ka ban awa ne y'o ɲini ala fɛ ala y'o di ne ma o kuma na n ti foyi ɲini maa si fɛ fo n'a kɛra dugaw ye n'i y'a sɔrɔ k'i mago dilanna dɔrɔn e ka dugaw kɛ bani i se dugaw min kɛ o bɛ n wasa nin kɔfɛ ni ala sɔnna n bɛna katimu di mɔgɔw ma laturu kan n bɛna gindo di laturu kan n m'a fɔ n bɛ se ka n m'a fɔ n bɛ fantanya kɛlɛ o se tɛ ala ka dafɛn foyi ye parce que ala yɛrɛ ma fantanya bɛɛ kɛlɛ ka bɔ yen ala bɛ se nka ala ma sɔn donc ala ma sɔn min ma jɔn tɛ se o la nka n bɛ n se kɛ ni n y'a fɔ cogo min na n'i y'a kɛ ten walahi min bɛ bɔ n da kɔnɔ i b'a sɔrɔ o de don n y'a fɔ cogo min na n'i y'a kɛ ten mais k'a kɛ a fɔra ko siladɔn i ma siladɔn sɔrɔ i taara jalaladɔn k'a la n'i ye kɔlɔlɔ min sɔrɔ yen o ye i yɛrɛ ka ɲini de ye parce que diɲɛ dɔnniko la a tɔɔ nɔɔni yɔrɔ de ye nin yɔrɔ in ye a tɔɔ nɔɔni yɔrɔ de filɛ nin jiri ɲini k'a kɛ nin na han n'i m'o sɔrɔ a kɛ ten a bɛ ɲɛ kabi yen i b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ a fɔra ko nin de bɛ k'a la mais n'i m'o sɔrɔ a kɛ a bɛ ɲɛ mais a bɛ ɲɛ cogo di n'a sɔrɔla a bɛ ɲɛ est-ce que a fɔra ko jiri min bɛ k'a la o bɛ fɔ a la wa o tɛ fɔ a la o dɔnni kuma n'i ma nin jiri in sɔrɔ nin jiri in k'a la n'i m'o sɔrɔ nin k'a la n'i y'a ye dalilu o dalilu la kan'a sɛbɛn i ka kaye kɔnɔ dɛ kan'a sɛbɛn tɛmɛ a la a b'i mago sa n'i m'a sɔrɔ o de bɛ bɔ a la a kan ka sɔrɔ de parce que dalilu tɛ taa fɛn min kɔ o de bɛ ɲini i y'a sɔrɔ san kelen o i y'a sɔrɔ san duuru i y'a sɔrɔ san tan kɔnɔ o n'i y'a sɔrɔ don min na k'a kɛ a b'i mago dilan mais n'i y'a tɔ kɛ ni nin ma sɔrɔ n bɛ nin ɲini k'a k'a la e yɛrɛ bɛna jateminɛ min ka surun e la i bɛn'o de k'a la wa o dalilu de kɛmɛ ka diɲɛ labɔ bi fɛn min bɛ sɔrɔ teliya la dɔrɔn u bɛ sin k'o fɔ ten bɛɛ bɛ sin ka fɛn min sɔrɔ bɛɛ b'a ɲini k'a k'a la i b'a dabɔ garisigɛ ni masaya min kama n'a m'o si ma da la k'a fɔ k'a y'i ka adamadenya k'a y'a fankelen bɛɛ don bɔgɔ la bon adamaden bɛ kɛ ka coron ka taa fɛ de laturu bɛ kɛ laturu bɛ kɛ k'o de kɛ i bɛ boli la moriw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a la k'a fɔ ko foyi tɛ ka dilan mais ko kelen b'i kɔfɛ i ɲɛ tɛ o la i bɛ ka boli nafolo nɔfɛ ani masaya ni garisigɛ nɔfɛ i bɛ bɔ nin mori in fɛ i bɛ taa nin soma in fɛ yen fɛn dɔ bɛ e yɛrɛ kɔ o bɛ k'i gɛn i ɲɛ t'o la parce que i bɛ bɔ mori in kelen o kelen fɛ yen o bɛ o bɛ kungo dɔ bil'i kɔfɛ walahi o bɛ gɛlɛya ko dɔ bil'i kɔfɛ o bɛ o b'i nɔfɛ i bɛ taa karamɔgɔ wɛrɛ fɛ yen k'a juguyara ka tɛmɛ kɔrɔlen kan k'o k'a ɲɛnabɔ o fana bɛ taa min d'i ma n'o ma garisigɛ s'i ma o fana bɛ kelen bila i kɔ. i b'a ye i bɔra karamɔgɔ o karamɔgɔ fɛ yen mako nɔfɛ n'a ma ɲɛ a bɛɛ kɛmɛ ka kungo kelen kelen bila i kɔfɛ o kungow de bɛ ka k'i siri i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la o kama sɛbɛn e ma sɛbɛn ye sɛbɛn kɛmɛ sɛbɛnden tan ni kɔ mɔgɔ dɔw bolo nin ye masiba de ye olu yɛrɛ de kɛmɛ k'u yɛrɛ siri kungo de b'i bolo en tant que a ti ka e ka ɲinifɛn d'i ma a bɛ ka ko dɔ gɛlɛya i ka mɔgɔya kɔnɔ walahi kana sɔn sɛbɛn ka tɛmɛ sɛbɛnden saba kan garisigɛ ɲini sɛbɛn la n'a tɛmɛna saba kan a bɛ k'i siri jew i bɛ boli la i sirilen don a b'i pɔsi kɔnɔ i bɛ ka boli ka don karamɔgɔ kan o bɛ kɛ ka dɔ kuru ka fara kan halisa a tɔ o de ye a i pɔsi falen don i bɛ taa min fɛ k'a ma ɲɛnabɔ halisa o fana bɛna dɔ de meleke tuguni k'o d'i ma i bɛ tila k'o fara sɛbɛn ninnu kan i ye dɔ fara siri kan a barita bɛ ka boli k'i b'a ɲɛɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ cogo di bon nin de bɛ laturoko la n'i ye laturu n'i y'a baara ko garisigɛ ni garisigɛ ma na wuli k'i jɔ dɛ walahi ni garisigɛ ma na kasara bɛ na laturu baara bɛɛ y'o ye n'i y'a baara ko musoko ni muso ma na wuli k'i jɔ dɛ a bɛ ka na ni ko dɔ ye min ye futinɛ ye ka ɲɛsin i ma o t'i jɛ fiyewu laturu baara bɛɛ bɛ ten i b'a baara fɛn min nɔfɛ n'i m'o kɔni sɔrɔ kan'i sigi ten dɛ k'i bɛ taa mori wɛrɛ fɛ yen dɛ min ma ɲɛ o kɔlɔlɔ min bɛ kɛ ka na o kɛlɛ cogo ɲini fɔlɔ man sɔrɔ ka maa caman ka ɲɛnamaya datugu ka mɔgɔ caman garisigɛ tiɲɛ k'i ka masaya tiɲɛ k'i dawula tiɲɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ jolimangoya laturu bɛ nin bɛɛ se adamaden ma jolimangoya k'i jolimangoya i bɛ taa karamɔgɔ dɔ fɛ yen u bɛ taa saraka dɔ d'i ma jiri dɔ d'i ma i b'a jiri tobi k'i ko a la yɔrɔ min na dɔrɔn jolimangoya suurul'i kan hali n'i da donna mɔgɔw ka baro la a bɛ kɛ kɛlɛ ye nin bɛɛ bɛ adamadenya kɔnɔ wa nin bɛɛ bɛ laturu la walahi ka mɔgɔw kanu ta ka bɔ ɲɔgɔn dusukun na laturu saraka de bɛ nin bɛɛ kɛ ka mɔgɔw kanu bɔ ɲɔgɔn dusukun na i b'a ye su ko ni dugujɛ cɛ dɔrɔn muso kanu bɛ bɔ a cɛ la ten yɔrɔnin kelen o ye kɛlɛ daminɛnen ye hali n'a ye kuma duman fɔ a b'a nɛni bon a bɛ ten fana a bɛ kɛ cɛ fana na o cogo kelen na ah ka sɔrɔ i bɛ ka boli dɔnnibaaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka kuru k'a d'i ma u bɛ ka nasi d'i ma su su ko ni dugujɛ cɛ a bɛ sin ka kanu sama ka bɔ ɲɔgɔn na ten jiri dɔ de b'o kɛ laturuden dɔ de b'o kɛ o kama farati juguba de b'a la ka boli boli laturudalaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ɲɛɲini n'i ma dannayamɔgɔ sɔrɔ laturuko la i sigi i ka so dɛ n'o tɛ i bɛ taa kasara ta walahi i bɛ sa n'a ye a tɛ furakɛ wa a b'i malo fana yann'i ka sa dɛ laturu kunko de b'o se mɔgɔ ma ala ka bɛɛ lajɛlen kisi a tɔɔrɔ ma nin sira in n'i y'a ta ka baara k'a la mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a sɔrɔ ala ka barika don a la mɔgɔ o mɔgɔ man'a ta ka baara ala ka barika don a la mɔgɔ si kan'a ta k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ma bɔ a kalama k'i bɛ wari minɛ a tigi bolo a la ma dabɔ o kama ŋaniya ɲumanya kama n'i y'a sɛbɛn papiye la mɔgɔ min ni o m'a sɔrɔ a d'o tigi fana ma e y'a sɔrɔ i ma dɔrɔmɛ bɔ a la a di nin fana ma kana dɔrɔmɛ minɛ a bolo maa kan'a di mɔgɔ ma wari la ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a ta k'a feere nafolow la ala k'a barika sama ka bɔ a la bari a ma dabɔ o kama nka ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a sɔrɔ k'i ka ɲɛnamaya garisɛgɛ de ɲɛɲini n'a ye k'a di ɲɔgɔn ma hinɛ kama ani ɲɔgɔn dɛmɛ kama ala ka barika don a la ala k'a kɛ garisɛgɛ ani masaya ye o se bɛ ala kelen dɔrɔn de ye n bɛ segin a kan mɔgɔw k'u abonné page in kan ko caman bɛ page in kɔnɔ an bɛ ka na voilà n'an bɛ taa an bɛ se wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu